ndị Igbo mma mma nụ ekenekwa m unu ọ mụwa bụ nwada Mgbankwọ Chidimma Ofegbu Ijele onye gboo ọtụtụ n'ime unu ma onye m wụ hmm, a sị m ka m were ohere anụwa wee kụziere unu ka esi esi nri na-ejighị akụrụngwa ndị ọcha m wee na-asị nke ọ bụla onye chiri ya zere ihe m na-esi tata bụ nke ndị oyibo na-akpọ stew ya bụ iji fresh tomato were si ya o nweghị ihe dịka tin tomato ihe niile wụ natural eyeghị eyi uzu Maggi ejeghị eji ndị aba ya curry a sị ọ curry powder ejeghị eji nke a sị ọ Onga ndị ga ibe ha na-akpọ ibe a na-ekechigecha na waterproof ọ ka unu ka mara na ndị nne nna anyị ha bụ ndị mgbe gboo na ha na-esi nri nri ha bịa tọkarịrị nri anyị nwa bụ ụmụ agbọghọ na-esi kịta anụwa anyị na-eji akụrụngwa dịgasị iche iche asị gị na e si China bubata nka asị gị na e si Thailand bubata nka asị gị na nke anụwa na-eme nri na-ekpu ukpo ọma nke a wụ jollof head chicken nke na-ewo chicken peruzi amaghị m aha niile ba na-akpọ ya ka m gosi unu na e si esi nri na-ejighị akụrụngwa unu mara tomato mkpọ tomato mkpọ wụọ ya ị chọọ isi nri ọ dụ natural ibe niile bụ kwesịrị ịdụ natural ka m gosi unu ibe eji ya esi nke a bụ tomato mkpụrụ m gotere akwọọna m ya ya na ose nke a bụ ndị be anyị na-akpọ ya fere ya o nwere ndị na-akpọ ya crayfish ọ ndị oyibo na-akpọ ya crayfish nke a wụ azụ mangala ọ ya eme ka ihe ị na-esi ka o wepụta ụtọ ihe ị na-esi ọ wụhụ Maggi Maggi awụghị ụtọ Maggi awụọ ya nke a wụ nutmeg mkpụrụ mụ ji aka m kwọ ya anaghị m eje egowe nke dị na sachet ọ ya enweghị ibe a kwọkọrị na ya nke na-ewu Maggi ndị mgbe ochie ị chọọ i jiri ogiri isi ogiri okpei ogiri ụgba ogiri egwusi nke a wụ ogiri okpei ka m chọrọ iji wee mee nke anụwa tata o nweghị chemical eji eme ibe ahụ bụcha ụmụ ibe mịrị n'ọhịa e wetara suchie ya esuo nke anụwa wee wụrụ yọbasị ọ dị ka n'onu ndị si akpọ ya nke a wụ yọbasị nke a wee wuru tumeriki galiki ya na jinja unu ma na tumeriki galiki ya na jinja na ọ ihe abụpụtara n'ala o furu n'ala ewee bụpụta ya a na-agwọkwu ọya ọ ihe eji agwọ ọya ka ha wụ dịka jinja na galik na tumerik unu ma ihe ọ na-arụ n'ahụ onye ọbụla na-ete eke ya nakwa ata ya na ndụ mụ onwe m wụ mgbankwọ ana m ata ya na ndụ nke a wee wụrụ kọrị akwụkwọ akwụkwọ nri ọwụna ị chọrọ ijiri wee sie nke o nwere ndị na-eji nchụanwụ ọ dị mma ọgwụ ka ọ wụ o nwere ndị na-eji ụgụ ọ dị mma ọgwụ ka ọ wụ ọgwụ ọbara o nwere ndị na-eji grin ọgwụ ọbara ka ọ wụ afịfịa ọwụna ọ sọrọ gị ijiri wee sie ya mana etina ụmụ akụrụngwa ụmụ ihe oyibo igbo mepụtara nke a wee wụrụ mmanụ groundnut oil unu ga-afụ mgbe m ga-etinye ya pam ka m ma etinye ya na ya maka na asị too much of everything is bad ya nwakwu groundnut oil ọ dịcharụ mma n'arụ maka ihe ojiri ihe m ji ya sị na ọ dịchara mma n'ahụ ihe ha ama nke bụ ezigbo o nwe ndị na-eje akpachata mmanụ ihe ma amara were eti ha niile ọrụ groundnut oil dịka m ji ya etinye nke obere adị m agba ihe adị m eghe stew mee ya ọ na-ebute m ụkwara na azụzụ ha niile bụcha ọya a bịa n'azụ ihe ọwụna ị chọrọ iji wee si nke gị ijiri wee sie nke gị hmm? azụ ka m ji esi nke m azụ ka m chọrọ iji wee si nke m ịchọ ijiri anụ anụ nama ịchọ ijiri anụ ewu ịchọ ijiri anụ mkpi ịchọ ijiri tọkị ma ọ bụ chikin ugbu a m ga-akụziri unu ka esi esi ya nwa wụ nri unu nee anya o nwebere ihe dị n'ite tomato ka m na-ebu ụzọ were awụnye tomato a kwọkọnyere ose n'ime ya nwa wụ tomato mm. tomato ahụ m wụnyere n'ite a kịta aga m ahapụ ya nwa wụ tomato ọ kpọọ akpọ ọ kpọtụ akpọ wee nye m ihe m chọrọ maka na ọ bụrụ na ọkpọ ya akpọ ya na-eme n'ire ya ka m ji ya hapụ ya ka ọ kpọọ akpọ mm. um, ka tomato na nọ n'ọkụ were na m ma na-eche mgbe ọ kpọrọ ka m na-akpọchukwu azụ hmm? mkpochu ka m na-akpọchu nke m o nwere ndị ọ na-awụ a bịa ha eye nke ha eye mana adị m alaịkị azụ eyere eye onye ị chọrọ isi wee mee nke gị isi onye ahụ wee mee ya

biko na osisi ka m ji esi hmm, awụrụ m ana m eyuzu ejighị m ngaji esi maka ị na-akpụchara m ite hmm, na m eji ngaji esi maka ị na-akpụchara m ite ka m tinyezie mmanụ ọ bụrụ nke shaye o nwere ndị na-adịghị alaiki ị na-afụ yabasị na nri ha ịchọ ịkwọ ya akwọ ịchọ isuo ya esuo mana abụ m onye hụrụ yabasị n'anya maka gịnị maka na ọwụ ọgwụ anya hmm? ọgwụ anya ka ọ wụ ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu mgbe ọbụla o ji sọ m ka m ga-etinye o nwere ndị na-eje ya na-eje na onyonyo na-enyote ka esi esi nri ha sị gị 5 minutes itinye nke a 10 minutes itinye nke a mba ị ga-etinye ya mgbe ọbụla o ji wee sọ gị mgbe ọbụla o ji dị gị ka ị chọrọ iti ọ- ọ- obi gị ji sị gị tinye ya itinye ya dịka azụ mangala m a asabugo m ya eji m mmiri ọkụ wee sachasịa ya ya dee ede m na-etinye ya mgbe ọbụla o ji wee sọ m o nwee ndị ga-asị ọ ihe ikpeazụ ya eti mba anaghị m eme ole ahụ nke a dịka nke a na-asụ n'ọkụ m wee were ana m eji mmiri azụ were esi nri nke ahụ galik na jinja na tumerik m kwọrọ akwọ ka m tinyere ihe anụ unu hụrụ ya tinye ya mgbe ọbụla iji wee sụcha nekwanụ etinye m obere mmiri ya na mmiri azụ m tinyere were gwakọọ ọnụ fụọ ya ọ naghị acha ka ihe eji tin tomato wee si ụfọdụ ya-asị na ha chọrọ stew na-acha ọbara ọbara ya wụ red ọwụ maka mgbankwụ nke a wee wụrụ nutmeg m kwọrọ akwọ mmaghị eticha ha niile nke a wee wụrụ crayfish ana m eme nke a nwere time eji eti ihe ma ihe isiri ya mee gịnị ya tọọ ụtọ o nwere ndị ọ ya ha tichagodi maggi ha tichagodi maggi sichacha ọ yaha atọ ụtọ n'ọtara ịtọ ọnụ ya ị chọkwa iti crayfish o nwe ndị adịghị alaiki iji crayfish esi stew ị chọrọ ihe m ji wee tinye ya wụ na ana m alaiki crayfish atago mana nri ya atọ n'ihe ụtọ ma isie ya ona ma itinye crayfish ma itinye crayfish a bụ okpei onye ọ sọrọ gị isi wee mee okpei igbo ihe a bụ maggi ọ maggi E- onye nọ sef na abakiriki sef ya na-anụ isi ya Hmm? onye nọ na abakiriki sị gị na ọ nụghị usi ya em, ndị ibe m na-akpọ ya obere isi na nna esi mana onye ihe na-asị asị anaghị m etinye nnukwu mmiri na stew m nke a wee bụrụ nnu onye ọbụla ma ihe wụ nnu nnu awụkwughị em, ndị ara ya nnu awụghị chemical Mm, o nwere ndị a na-ewetakwu na mmiri ịtụkwa for ndị chọrọ ị na-eti stew ba mmiri karịa onye ntiri nke a na-ekwu m dụkwa ready iti ka m nwa tichaziri akụrụngwa niile m ji wee sie ya m tọọnụọ ya tọọnụọ ya nwa wụ ofe rice ị tọọnụọ ya maka onye na-esi nri ya enene nnu ka ị makwa nri ị na-ebufere ọha na nnu adụkwa na ya enene Mm. ọ sụọ anaghị m alaiki akwụkwọ nri m ọkụ igburu m akwụkwọ nri m na-alaiki ọ dụ fresh ka o wee nye m ihe ọ chọrọ ọ sụọ m tii azụ azụ m eyekwuo already azụ m nke na-awa azụ afọrọ m isi ya azụ ahụ ebe ahụ ya gbarie o nwe ndị ya-asị m na ọ ya agbari na stew na nkufute ya gbarie ana m alaiki ịta ọkpụkpụ ya mechaa ya tizie m ewere akwụkwọ nri wee tikọta sue ekwena maka ndị ihe ga-eche onye na-eme shai shai na kichin igbo bụ igbo ọ ka bụkwa nwaada mgbankwụ Ee, n'oge ahụ m na-eche ka ofe rice mụ ghee ka m tinyere ya nwawa osikapa n'ọkụ hmm. akpọchuona m ya nke a wụ nke abụọ m na-esi ya akpọchuona m ya wee saa ya nke a wụ nke abụọ m na-esi ya o nwere ndị na-etinye nke ha nnu ma ha siwe nwee ndị adịghị etinye nnu ma ha siwe ihe eji ya eri osikapa adụ n'ọkụ osikapa na onwe ya dụrụ n'ọkụ ka m nenekwe ma ofe ohe osikapa m nwere wow mhm. ụmụ nwa siri nri ya ekwu ma nri ya dị ụtọ ma ọ dụrụ ụtọ ọ ndụ nenere ya ekwu

magi wụ ọya a na-agwa ba ba anaghị anụ ị dị ahụ obere nwa ọ sụ ha ọ na-aya kansa ọ sụ ha ọ na-aya nke na iwu nke na na-eri ya na-ekwe n'isi ọ ya wa
adanna ahụrụ na m n'anya kwere nwanyị ibe m ahụrụ na m n'anya kwere bido wehere bido taa dụrụ gawa nke magi nke Onga ndị otu ya na ndị otu ya asachie m peeji ba ogiri igbo wụ ebe a nọ gbara ibe ọnụ m na-aga zamzam ebe
ụmụ igbo ibe m unu ahụna na enwewu nri m siri tọrọ ụtọ na-ejighị magi magi awụghị ụtọ nri o nwere ndị na-asị kedu ka mmadụ ịdụ ndụ si ga-eri nri ite ata etinyeghị ya magi

emechazie maka ndị ga-asị na o nwere ike ọ bụ na o nwere ka esitu wee tinye ya magi ndị a ji were sị na ọ dị ụtọ unu ga-agazi gote akụrụngwa ndị a m ji wee sie n'ahịa na-etinye ha ihe ndị ogiri igbo unu gotechaa ya unu esie ya ka m si wee sie unu ga-ejizi aka unu wee bịa gwa m ka o si wee bịa hmm? a ka m bụkwa nwaada